Stand up, accused person. The court is ready with its ruling. Bwalo lakonzeka kuti ipereke maganizo ake litamva mboni zonse kuchokera ku bwalo la boma And it's as follows. ndipo maganizo ake ali motere With the evidence that has been provided in court, malinga ndi umboni umene wachokera ku bwalo la boma the court is convinced that the state Bwalo lino lakhutira kuti oyimira bomawa. has indeed proved a prima facie case. atsimikizira pamaso pa bwalo lino kuti inu muli ndi mlandu woti muyankhepo. Therefore, Pa chifukwa the chimenechi- court finds you with a case to answer. Pa chifukwa chimenechi bwalo lino likupeza ndi mlandu woti muyankhepo. Much obliged, Your Worship. Zikomo kwambiri kumpando. Since you've been found with a case to answer, popeza ah, bwalo lakupezani kuti muli ndi choti mulankhulepo kapena muyankhepo pa mlanduwu it is your constitutional right to be given a right to be heard. ndi ufulu wanu woti mulankhulepo You can either do this in two ways. pali njira ziwiri zimene mutha kuchita zimene zikuyankha pa mlanduwo You can either choose to testify Mutha kuperekera umboni mwa inu nokha. as well as bring in witnesses to testify. kapena kuitana mboni zimene mukuzikhulupirira kuti zidzaperekere umboni m'malo mwa inu. Or secondly, Chachiwiri, you can choose to remain silent. mukhatanso kusankha kungokhala chete osalankhulapo kanthu. Just to let you know that even if you decide to remain silent, Ndingofuna ndikufotokozereni kuti ngakhale mutasankha kuti mukhala chete, that would not be deemed as an admission of guilt on your part. sizisonyeza kunena kuti inu ndiye kuti ndinu olakwa pa mlanduwo. So in this case, choncho pa mlandu uli m'bwalo muno would you want to enter defense mufuna muziteteze pa mlandu wanu or you wish to re- exercise your right to remain silent? kapena mufuna mungokhala chete osaitana mboni ina iliyonse kapena kuziteteza mwa inu nokha
musankhapo chani ndingolankhula mawu moti ine ndikungodabwa kuti eh, mukuyeneka ku- ku- ku- kundimanga koma sono pamene munthu linali banja
So are you, are you saying you wish to testify? ndiye mwachidule mufuna kuti muperekere umboni kufuna kuziteteza pa mlandu uwu. ine bambo sindinganenepo china chifukwa ndikuzungulira mutu kuti kumangidwa munthu umamangidwa munthu utakwatira ndi apopo basi chonenanso ndilibe
So the court has recorded that you've decided to exercise your right to remain silent. choncho bwalo lalemba kuti inu mwasankha kuti simulankhulapo kanthu Much obliged. zikomo kumpando Uh, since the accused person has decided to remain silent, Ah, popeza oyimbidwa mlandu pa mlandu wanena kuti salankhulapo kanthu pa mlandu wake The court will now adjourn the matter. Bwalo lino pa chifukwa chimenecho liyimitsa kaye mlanduwu. To prepare its judgment. Kuti ukakonzekere ndi kubweretsa chigamulo.
Court rise. Get seated.

Stand up, accused person. Imirirani oyimbidwa mlandu. This is a judgment of the court. bwalo lifuna lipereke chigamulo pa mlandu wanu The court has heard evidence from the state. bwalo lamva maumboni onse ochokera kumbali yoyimira boma and the defense and the accused person opted to remain silent. Ndipo inu ngati oyimbidwa mlandu munasankhapo kuti mukhala chete simulankhulapo kanthu. The state paraded three witnesses. Oyimira boma anabweretsa mboni zawo zitatu m'bwalo muno.
The deemed wife of the accused person. Ah, mkazi amene akuyembekeza anali mkazi wa oyimbidwa mlandu uyu. The mother. Mayi a mwanayo mkazi wa oyimbidwa mlandu uyu.
and the investigator. ndi wapolisi amene ankafufuza nkhaniyo
The second witness, who is the girl in question, Ah, mboni yachiwiri ya boma amene ali wachi- wa- wa- ah, mwana wachichepere wa mlanduwo admitted to have been married to the accused person. anavomereza pamaso pa bwalo lino kuti anakwatiradi ndi i- oyimbidwa mlandu ali m'bwalo muno The mother also stated the same. mayi a mtsikanayo anafotokozanso chimodzimodzi And the accused person did not refute this assertion during cross examination. zonse zimene mayi amwanayo kapena mwana walankhula m'bwalo muno oyimbidwa mlandu sanatsutsepo china chonse The mother produced a birth certificate to this court, ndipo mu umboni wawo mayi anatulutsa chikalata chimene chimasonyeza zaka za mwanayo which actually shows that the girl was 14 years old when she entered marriage with the accused person. zomwe zinasonyeza pamaso pa bwalo lino kuti pamene mwanayo ankakwatiwa anali ndi zaka zokwana 14
a matter or a fact that was also not disputed by the accused person. Uh, mfundo iliyonse imene inanenedwa mbali imene sinatsutsidwe ndi oyimbidwa mlanduyo uh, above 16 years old now pamenepo likuzindikira bwino lomwe kuti pakali pano imene chaka cha 2023 ali ndi zaka zokwana 16 pakali pano an issue that the accused person has also referred to zomwe woyimbidwa mlandunso nayenso wanenanso
the court therefore wishes to determine
pachifukwa chimenechi bwalo lifuna kuti liganize whether the accused person herein kuti woimbidwa mlanduyu could be afforded a defense in terms of uh, section 138.2 of the penal code kuti mwina akhala kubweretsa ndi chitetezo kudziteteza mbali yawo malinga ndi section 143 imanenera as well as other other judgments of the courts kapenanso ndi mmene zigamulo zina za mabwalo zimanenera which state to the fact that zimene zimafotokoza kuti an accused person can have a defense woyimbidwa mlandu wina aliyense atha kukhala kufuna kuziteteza pa mlandu where he can actually prove to the court that he had reasonable belief that the girl in question was actually above the age of 16 years. ngati angakhale ndi mfundo kapena chitsimikizo chenicheni pamaso pa bwalo kuti pamene ankakwatira mwanayo anali wachikulire pa zaka zoposa pa 16 kupita kutsogolo. In the case at hand, Pa mlandu uli m'bwalo muno lero, the accused person has not satisfied the court oyimbidwa mlanduwo sananenepo chilichonse kuti bwalo li- likhutire zimene afotokoza that he was actually made to believe that the girl was actually above 16 years kuti old. mwina iwo pamene ankaona mtsikana amamuona ngati wachikulire pamene ali mwana. And the accused has also not satisfied the court. Oyimbidwa mlanduso sanalikhutitse bwalo lino. That he did make an initiative to ensure that the girl he's marrying is actually above 16 years old. Kuti mwina afufuze bwino kuti mwana amene ndifuna ndikwatireyu ndi wa zaka zoposa pa 16.
The defense therefore cannot stand in this case. Pachifukwa chimenechi awoyimbidwa ah, mlandu sanganenepo mawu ofuna kuziteteza pa mlanduwu. The court also wishes to emphasize the issue of consent. Bwalo lino lifuna ndikokomezenso kwambiri pa nkhani ya kugwirizana. The fact that M in this case did consent to the marriage Ngakhale kuti mwanayo anagwirizana nawo bambowo kuti akwatirane, does not suffice. izo sizikutanthauza china chilichonse. In fact, the offense hinges on the fact that M, as a young girl, Koma makamaka malamulo amatsamira kwambiri ponena kuti mwanayo ndi wachichepere. does not have the ability to understand what consent actually entails. Iye analibe maganizo ena alionse kuti azindikire bwino lomwe kuti kugwirizana kuti anthu afuna kukwatirana kumatanthauza chani. Therefore, Pachifukwa chimenechi, she cannot give to what she does not understand. sangalankhule zimene sakuzimvetsetsa kuti zimachitika bwanji. To this extent, Pamene tafikapo, The state has given um, enough evidence in this court. Oyimira boma apereka umboni wawo ndithu wokwanira bwalo muno pa mlanduwu. Which actually shows that the accused person herein zomwe zisonyeza kuti woyimbidwa mlandu amene akuyankha mlandu bwalo muno lero did actually have carnal knowledge with M anagonana naye mtsikana wochepekera while she was aged 14 years nthawi imene anali ndi zaka zokwana 14 In fact, M is now pregnant. Pakali pano uh, mwanayo ali ngoyembekezera. And the accused person is responsible for the pregnancy. Ndipo mimbayo njofunika kuti woimbidwa mlanduyu aisamale. In summing up all this evidence, pofuna kuphera mphongo pa umboni wonse umene woimira boma abweresa m'bwalo muno. The court is convinced that Uh, the state has proved the charge of defilement beyond reasonable doubt. Bwalo lino lakhutira ndithu kuti woimira boma atsimikiza mlanduwo popanda kukayika kwina kulikonse kuti woimbidwa mlanduyu adamugwiririra mwana.
The court now wishes to comment on the issue of marriage in this matter.
Pakali pano bwalo lifuna kuti iyikepo ndemanga pa nkhani za mabanja. The accused person herein woyimbidwa mlandu amene akuyankhapo mlandu uwu m'bwalo muno lero as well as M herself ngakhalenso mwana wachichepere mtsikanayo has indicated to this court that they were in a love marriage afotokoza ndithu m'bwalo muno kuti anthu ankakondana m'banjamo hence the, the offense of defilement should not even stand Choncho pa nkhani yoti wina anagwirira mnzake, akuona ngati nkhani imene singatulukepo.
The court wishes to stress the fact that. Bwalo lifuna likokomeze kwambiri kuti. Marrying a child, a girl under the age of 16. Kukwatira mwana amene ali ndi zaka zochepera 16. Does not provide a defense to the accused person. Oyimbidwa mlandu pamenepopo sangakhalepo ndi kufuna kuziteteza pa mlandu ngati umenewo. In the case of Republic versus Charles Gondwe. Pa mlandu wa chitsanzo umene unali pakati pa Republic ndi Charles Gondwe. The court stated that. Pamenepo bwalo linanena kuti. The fact that the parents were in support of the relationship. Kuti ngakhale makolo ankathandizapo pa ubwezi umene unalipo pakati pa anthu awiri.
And intended it to become a marriage. Ndipo anali ndi maganizo kuti anthu akwatirana. It does not provide reasonable cause to deem the marriage legal. zilibe ndithu tanthauzo lenileni pa malamulo. Section 14 of the Marriage, Divorce and Family Relations Act Ndime 14 ya imene imayang'ana za maukwati and sections 80, 81 and 83 of the Child Care Justice and Protection Act ndipo section 80 kapena 83 ya kasamalidwe ka mwana speaks against marriages against children. pamene pamalankhula kwambiri zonena kuti kukwatira mwana ndi kulakwa. And this is also proscribed by section 22 6 of the constitution. izo zanenedwanso pa section 26 ya malamulo a dziko lino It is inconsequential that they may not have been aware of the dictates of the law, ndi zosa- zo- zomveka bwino lomwe kuti mwina anthuwo akhoza kuti sakudziwa bwino kuti malamulo amati chani it does not matter that they were not aware of the dictates of the law. koma zimenezo zilibe kanthu pamaso a bwalo kuti iwo mwina anali osazindikira pa malamulo
It thereby makes it an offence. Pa chifukwa chimenecho ndi mlandu. To marry a girl under the age of 18 years. Kukwatira mwana wachichepere wa zaka zochepera 18. But it makes it a, an offence to sleep with a girl under the age of 16 years even in marriage. Komabe zimatanthauza kunena kuti kugonana ndi mwana wa zaka 16 ngakhale muli kuti anthu akwatirana ndi mlandu.
Section 80 of the Child Care Protection and Justice Act states as follows. Ndime 80 ya kasamalidwe ka mwana imanena motere. No person shall subject a child to a social or customary practice that is harmful to the health or general development of the child. Palibe wina aliyense amene angamtenge mwanayo nkumamchititsa mchitidwe wa zinthu zimene mwanayo zingamuonongere mwina tsogolo lake.
and a persons who contravene sections uh, 80, 81 and 82 of the Child Care Justice and Protection Act commits an offense wina aliyense amene angatsutsane kapena kuphwanya section 80 kapena 81 ya kachitidwe kamene ya pandamabwalo amene ndithu wapalamula mlandu and is liable to imprisonment for 10 years. ndipo munthu amene akapezeka wolakwa ndithu akakhala kundende kugwira ukaidi wa zaka 10 It is not in dispute that child marriages are a harmful practice.
Palibe wina amene akutsutsa kuti mchitidwe wokwatira mwana ndi mchitidwe woopsa kwambiri. and it negatively influences the children's right to education. Zimenezi zimasokonezanso a, ufulu wa mwana ku maphunziro. health and protection. ku thanzi lake ndi chitetezo. It is a form of gender-based violence that robs children of their childhood. a, mchitidwe wa- umene umapangitsa kuti mwana ufulu wake uso- usoweke chifukwa cha mchitidwe ngati umenewu. Children who are married off early. Ana amene amakwatiwa ali achichepere. usually end up with early pregnancies as the case in this matter. ana ngati amenewo amatenga zimimba nthawi isanakwane ngati chitsanzo mulandu umene ukuzengedwa m'bwalo muno lero and are overburdened with responsibilities beyond their age. ndiponso amapsinjidwa ndi ah, u- u- u- ntchito yoti achitepo chifukwa msinkhu wawo ndi wochepere
Upon Hearing the evidence in this matter, bwalo litamva maumboni onse pa mlandu uli m'bwalo muno lero the court wishes to warn the accused person as well as the general public bwalo lino lifuna liwachenjeze oimbidwa mlanduwu ndiponso ndi onse amene akumvera kunjako that engaging in a marriage with a girl kuti kukhala ah, pa kwati ndi mwana wachichepere that is under the age of the, prere- the under the prerequisite age of 18 amene ali ndi zaka zochepera 18
is an offense before the law. ndi mlandu ngati mmene malamulo amanenera And further to that, kupitira pamenepo marrying a girl and having carnal knowledge of a girl that is below the age of 16 years kukwatira ndi kugonana nayo mwana wa zaka zochepera 16 also attracts the offense of defilement as the case in this matter. umene woosapokha ndi mlandu wakugwiririra mwana nga ndi mlandu umene uli m'bwalo muno lero
The court has already stated. Bwalo lafotokoza kale. That the state has proved its case beyond reasonable doubt. Kuti woyimira boma atsimikizira kale mlanduwu popanda chikaiko china chilichonse. It therefore finds the accused guilty of the offense of defilement. Pachifukwa chimenechi bwalo likuwapeza woyimbidwa mlandu olakwa pa mlandu wogwirira mwana. And it convicts you accordingly. Ndipo likumangani malinga ndi malamulo.
That is the judgment of the court. Chimenecho ndi chigamulo cha bwalo lino. Uh, thank you very much, Your Worship, for the well articulated judgment. Zikomo kwambiri kumpando chifukwa cha chigamulo chabwino. Uh, coming to the antecedents, Your Worship.
Pofuna kungofotokozapo za khalidwe la woyimbidwa mlandu uyu. Uh, this convict is a first time offender. Kuti woyimbidwa mlandu uyu ndi koyamba kupalamula mlandu ngati umenewu. because this has been the first time for him to be in conflict with the law. Chifukwa ndikoyamba kuti iye atsutsane kapena alimbane ndi malamulo. However, be that as it may, komabe ngakhale wochita zimene zikali koyamba
the offense that he has been charged your worship and also convicted of is a very is a felonious offense mlandu umene woyimbidwa mlanduyu akuyankha m'bwalo muno ndi mlandu waukulu kwambiri as evidence to its maximum sentence of life imprisonment malinga ndi umboni ndi ah, chilango chimene chimaperekedwa munthu akapezeka wolakwa These cases nowadays is rampant among our girl child who are the school going people. milandu ngati imeneyi kumpando yachulukira kwambiri makamaka pa ana achichepere amene apita ku sukulu Instead of them going for education, they do engage, in, indulge in activities like what is in this case. m'malo moti anawa azipita ku sukulu koma amakalowa m'mchitidwe wachabechabe ngati mmene anachita anawa Wabwino Because bwino. the accused person had to entice her so that they, sh- sh- sh- they should convince her so that they should go into marriage. nchodziwikiratu kuti woyimbidwa mlanduwo ngati wachikulire anamnyengerera mwanayo cholinga kuti amkwatire Therefore, courts are called upon to protect girl child, pachifukwa chimenechi ndipempha mabwalo kuti ateteze ndithu ana achichepere ngati amenewa bearing in mind that girl child has the right to education. Ah, pozindikiranso kuti anawa ali ndi ufulu wopita ku sukulu Your Worship, you may also note that the body for M is not yet fully matured. Kumpando mutha kuonanso mmene mwanayu akuonekera kuti thupi lakeli ndi lanthete ndithu si wamkulu kwambiri. This may give complications during the time of delivery. Zimenezi zitha kupangitsa kuti pa nthawi imene akufuna kubereka zitha kumusokoneza So it mthupi will be a menace to her health. zomwe zimsokoneze thupi lake limene- Therefore, I pray to this honorable court that when passing sentence, the court should reflect all what I've stated so that the sentence should be severe, ah. so that other would be offenders or him should not should know that uh, doing this malpractice does not pay. Pachifukwa chimenechi pempho langa ngati woyimira boma kuti bwalo liyang'ane zonsezo kuti mwana ndi wachichepere ndipo thupi lake ndilanthete uh, popereka chilango liganizire zonsezo. That'll be all.
Thanks so much.
Accused person, oyimbidwa mlandu do you have anything you want to tell this court for the court to consider when giving you sentence? Ah, chilipo chofuna kufotokozapo bwalo lisanapereke chilango kuti mwina likhale ndi chisoni pang'ono eh ineyo ndikungodandaula chifukwa choti ngati mutati mwandimanga mkazi yoni ngati imeneyo komanso palibe amene angamuthandize amakenso ndiwoyendayendanso mwamva kuti amakhala kwina kwache nene akamtenga kwako kwachako Order in court.
tikhale chete agogo ache tizikomvetsera anandipasa mkaziyu ku- kuti ndimkwatire chifukwa amache samakhala kumene komanso china choti panopa tadzala chimanga mathengo ndi amera mvula mmene ikupangiramu ndikuti ndimayeneka kuti ndika- ndikapalire chimanga chija kuti mwina mwache mwana akabwera adzapeza chimanga chambirimbiri etu kumpando
Is that all?
zomwezo basi ndi zomwezo Um, the court will adjourn the matter for a few hours. We will resume in the afternoon to deliver its sentence. bwalo liyimitsidwa kwa nthawi pang'ono kuti lidzapereke chilango masana ano tiyime

Stand up, accused person. The sentence is as follows. The law requires that when a court is meting out a sentence, ah, malamulo amanena kuti pamene bwalo likukhala kuti lipereke chilango kwa munthu woyimbidwa mlandu It needs to consider both the aggravating and mi- uh, mitigating factors. liyenera kuunikirapo kwambiri kuti chimene chapangisa kuti mlandu ukhale waukulu kwambiri ndi chidandaulonso cha kumbali ya oyimbidwa mlandu The state in this matter oyimira boma mlandu has provided the court with several aggravating factors, apereka ndithu kubwalo lino zinthu zimene zapangisa kuti mlandu ukhale waukulu some of which include zina mwa izo zili ngati monga ichi That the girl is uh, of very tender age. Kuti mwanayo ndi wachichepere. That she was only 14 when she got married. Kuti nthawi imene bambo ankakwatira anali ndi zaka 14. And she was made to drop out of school. Ndiponso pamenepo ndikuti sukulu anasiya. And that uh, there's a huge gap difference. Pamenepo abambo ndi mwanayo pali ndithu uh, kusiyana kwakukulu kuzaka. As accused person is 45 years of age. Monga bambo zaka zawo ndi 45. Currently, pakali pano the girl is also pregnant mwanayo ali ndi ah, pakati at such a tender age. pa msinkhu wachichepere ngati umenewo The court is convinced with the aggravating factors as given by the state. bwalo lakhutira kwambiri ndi zimene apereka oyimira boma pa zomwe zapangitsa kuti mlandu ukhale waukulu The accused person in response oyimbidwa mlandu pakuyankha pa mlandu gave in his mitigating factors as well, aperekapo zidandaulo zawo which mostly centered on one fact koma zonsezo zimalunjika pa chinthu chimodzi basi to state that he needs not to be given um, imprisonment as a sentence, pakupempha kuti asandipatse chilango choti ndikakhale ku ndende to enable him to provide for the girl as well as the soon to be born child. ndicholinga chonena kuti azikasamalira mimbayo ndi mwananso amene akuyembekezerayo The court wishes to say that it's not convinced with the mitigating factor as provided by pamene bwalo likuona the accused person. kuti ah, sinakhutire ndi zidandaulo za oyimbidwa mlandu zimene apereka m'bwalo muno As already stated, monga mmene bwalo lafotokozera kale koyamba the accused person is 45 years of age. kuti woyimbidwa mlanduyu ndi wa zaka zochuluka 45 And there's a huge gap between him and the girl here. ndipo pakati pa mwanayo ndi iwowo pali uh, mpata waukulu kwambiri The court is weary of the fact that bwalo lino limaganiza kuti it's common these days for older men masiku ano zachulukira kwambiri kuti anthu achikulire to take prey on very young girls. kuti azisewera kapena ku- ku- kuchita zinthu zina zosakhala bwino ndi ana achichepere The court fails to understand why an accused person of his age bwalo lino silikumvetsetsa bwinobwino kuti chinapangisa abambo achikulire ngati amenewa kuti achite zimenezi would actually choose to go and get married to a 14 year old girl kuti apite ndithu ndi kukayang'ana kamwana ka zaka 14 kukakwatira who is actually his child. komwe tikunena kuti mbali ina ndi mwana wawo In the case of Republic versus Chagaga, pa mlandu wa chitsanzo umene unali pakati pa eh, boma ndi chagaga the High Court, when meting out its sentence, ah, bwalo lalikulu pamene limapereka chigamulo linanena motere it stated as follows linanena motere It is important for the court ndi chofunika kwambiri kuti mabwalo to consider the effects that ah sexual offenses have on young girls. akumaunikira bwino lomwe zotsatira zake ana akakumana ndi mchitidwe wogwiriridwa ngati umenewu And it is also important ndiponso n'chofunikira kwambiri for the court to ensure that such culprits kuti ah, makhoti aziyang'anitsitsa kwambiri kuti anthu akuchita mchitidwe umenewu are handed a well-deserved sentence. azipatsidwa chilango choti akamvetsetse In the case at hand, pa mlandu tikuzenga m'bwalo muno lero looking at the aggravating factors, poona zomwe zapangitsa kuti mlanduwo ukhale waukulu kapena woopsa the court sentences accused person bwalo lino likupereka chilango kwa oimbidwa mlanduwa to 17 years imprisonment with hard labor uh, kuti akakhale kundende zaka 17 kukagwira ntchito yakalavula gaga effective to the date of judgment. kuchokera pa tsiku limene chigamulo chinaperekedwa pa mlandu wawo This is the sentence of the court. ndi mmene bwalo laperekera chilango chawo tiyime tonse mayi akazanga kumwalira kupanda kumwalira akazanga ine Thank you.